Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata aha m bụkwa Obumneme onye na-apush oziọma crypto na asụsụ Igbo taata achọrọ m igosi gị otu ị ga-esi wee na convert ije ị na-eje ọsọ ị na-agba to cryptocurrency ọ bụrụ na ị na-esonyere ihe cryptocurrency ọfụma ị ga-amata na enwego play to earn learn to earn ya bụ nke a bụzi move to earn the new crypto technology pụtara ndị mmadụ amabeghị maka ya so ọ bụrụ na ị na-esonyere m tata malụ na i so na obere ndị na-ama maka ihe a taa ya bụ gbaa mbọ fụ na i welu infọmeshọn a na-enye gị na ị kpọrọ ya mkpa ọ bụrụ na taa bụ izizi ka ị na-anọnyelu m taa bụ izizi ị na-anọnyelu m biko daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọchị nke tata ma gbaa mbọ subscribe to my YouTube channel like ya vidiyo a kọmentị ya ma ọnụọ your notification button ka i wee nwee ike na-enweta vidio oge ọbụla m dosara ya taa anche ihe aapụ m na-achọ ịgwa gị i nwere ike ị na-eji wee na convert ihe ije ọbụla ị na-aga bụ sweatcoin kedu ihe kedu aapụ bụ sweatcoin kedu ka o si alụ ọrụ sweatcoin bụ new techno new crypto technology a na-akpọ move to earn na convert exercise ọbụla ị na-eme ahụ ọbụla ị na-emegharị to sweatcoin ọ bụrụ na ị ma na about web3 ị ga-afụ ị ga-ama na web3 bụ steji ya bụ ihe ọbụla ị na-eme ị ga na convert ya to ị na-enweta ego ya bụ web3 ọ bụrụ na ị na-anụ maka web3 social media Web3 ịntanetị, ị ga na-anụ na ọ bụrụ na ị na-eyuzu ịntanetị, a na-akwụ gị ụgwọ maka ị na-eyuzu ịntanetị. Ọ bụrụ na ị na-eyuzu, ọ bụrụ ọ bụrụ na o nwe o nwego o nwego some browsers ihe na-eji eme nyocha, eji eme research, eji eji eji a browse. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-a browse, ị na-enweta their token. Ya bụ otu a ka o si wee dịkwa ebe a Sweatcoin nọ. and sweatcoin a nwere ezigbote potentials mana before m gwa gị potentials o nwee ka m gwagoro gị ka m gosi otu ị ga-esi wee na-enweta elele sweatcoin a ọ bụrụ na i nee anya taa ị ga-afụ na agago m ije ugboro 142 steps ị nee anya n'enu ebe a ị ga-afụ na enwetago m 824 sweat coins so far then ọ bụrụ na ị chọọ download sweat coin ị ga-ebu ụzọ download app maybe from your play store or your from apple store ọ bụrụ na ị download cha ya then ọ bụrụ na ị nee anya na description section na ebe ị ga-afụ link ị ga-eji wee download ya gbaa mbọ fụ na i useru ya so that ọ bụ na i useo ya ka m wee nweta my 5 sweat coin for ịgwa gị maka ya then ka e ka e si wee nweta sweat coin ebe ọ dị ukwuu ka e si wee na-enweta ya ebe o buru ibu ofu n'ime ha bụ ị na-agwa ndị mmadụ maka ya Nke abụọ n'ime ha bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nee anya ebe a ị ga-afụ na e dere Daily Booster that is ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịpịnye ebe a kịta ịpịnye ebe a kịta pịa start ka o bido ya ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na ma ihe ọbụla ị na-eme ị ga-afụ na ihe a ga na-abụ times 2 ugboro abụọ ugboro abụọ ka ị ga na-enweta ya ya bụ ọ ga-enyere gị aka

ịbụ ọ na-abụọ ga-adị available then i mekwa the same thing ị pịakwa ya aka claimụọ ya then ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-enwetanwu nnukwute sweat coin bụ ị subscribe for their premium for their premium package o nwere premium package na ebe a ị subscribe for their premium package ọ na i jee na their premium package ị fụ na ị ga na ya enwe ije ọbụla ị na-aga ga na-abụ times 2 kịta ka m gwazie gị ihe mere Sweatcoin ji wee nwee great future ọ bụrụ na ị nụgo maka pi that is pi o nwere pi ndị mmadụ na-amine for years now ndị mmadụ na-amine ya but a na-amine the thing but after sị na anyị ga na ha ga launch next year eluo next year eluo o nwere ihe o nwere ihe a ga-afụ maka ya anaghị m ekwu na pi bụ fake na ọ bụrọ fake but m na-achọ ịkọwara gị ihe dị iche ya na ebe sweatcoin a nọ sweatcoin a sweatcoin apartnergo with Near foundation ọ bụrụ na ị nekwa na description button ị ga-afụ link ị ga-eji wee gụọ about their partnership ka ị wee fụ na ha nwere great potentials then Sweatcoin nwere otu n'ihe mere eji ama ezigbote cryptocurrency ya bụ use case kedu uru ọ ba o nwere mkpa ọ na-egbo ọ bụ na i nee anya ebe a ị ga-afụ na enwere ebe a kịta bụ marketplace ndị Sweatcoin a so ọ bụ na ị pịa aka na marketplace a ị ga-afụ na ị ga-ejinwu Sweatcoin niile i nweta wee go ihe ebe a nee anya ebe a kịta nke a maka ndị na-emesagharị ahụ ị ga-enweta ọnwa naabọ n'efu mana ọ bụ na i lee anya n'elu ebe ị ga-afụ na ọ gwụna ọ dịrọzi sold out i neekwa anya ebe a ị ga-afụ na ị ga-eji Sweatcoin wee goo mgbanaka ka m pịa ya aka ka ị fụ ị ga-eji 35 Sweatcoin wee goo mgbanaka ọmarịcha mgbanaka a dị ebe a mana sọsọ ihe ị ga-eme sọsọ ụgwọ ị ga-akwụ bụ na ị ga-akwụ ụgwọ a ga-eji wee zinatara gị that is shipping fee ụgwọ a ga-eji wee wetara gị ebe ọbụna ị nọ ọ bụrụ na m chọrọ igo ihe a kịta ọ bụ na m swipe ihe a kịta m were ihe a weje ebe a kịta egoo m ihe a nke ọzọ bụ i nee anya ị fụ na o nwere ọtụtụ ihe ị ga-ejinwu Sweatcoin a wee mee ebe a o nwere ọtụtụ ihe ị ga-eji wee wee mee ihe a bụ otu n'ime ụzọ esi ama crypto nwere potentials ya bụ ị naghị aga ije na nkịtị ije ọbụla ị ga bara gị uru and ị fụta ebe a ị chọọ ihe ị ga-eji wee go were go ihe na ọ bụrụ na ị chọghị iche tere mgbe ha ga-alaunch Kedu ihe ọzọ gosi na Sweatcoin a na o nwere great potentials? Ị nwere ike isende Sweatcoin a from app ga to onye ọzọ bụ enyi gị ị refer. Kee ka esi mee nke a? Ọ bụrụ na ị click ebe a esere isi mmadụ pịa aka na ya ị bịa na friends, ka m wee na m chọrọ isendere onye a kịta afa ya pụtara ebe a otu n'ime ndị m refer ọ bụ na m chọọ isendere ya sweatcoin m click ebe a kịta ka e wee na achọrọ isendere ya one sweatcoin then ọ bụ na o nwere ihe ọzọ m chọrọ ide m dee m sị ya nwee aṅụrị enjoy

so i nee anya ebe ị ga-afụ na ọ sị na m esendgoli ya one sweat coin ihe a bụ iji gosi gị na o nweruru ezigbote potentials then kedu ụzọ ọzọ i nwere ike isi nweta more sweat coin na ihe ọzọ ihe gosi na o nwere ezigbote potentials ime ọfụma oge ha launchi o nwere challenge ha na-adị emebe i nee anya ebe ị fụ na o nwego nke m join o nwego nke m sonyere hmm? ọ bụrụ na n'ọnwa n'ọnwa anyị nọ n'ime kịta ọ bụrụ na m nwee ike wee ganwuo 250,000 steps hmm? enwere m ohere ilite this Amazon gift card worth 50 euros ị na-afụ ya ya bụ ọ bụrụ na m nwee ike ganwuo ije a ganwuta n'ọnwa a enwe enwe m ohere irite elele a elele ọzọ m nwee ike irite na ọ bụrụ na mụ aganwu ọ bụrụ na m complete nwuo the steps ọ bụrụ na m gacha nwuo that 250k steps a ọ bụrụ na m ewin nwuho ihe na-adị ebe a ihe ọzọ nwere ike inwe imenwu bụ na a ga-enye m 25 sweat coin n'efu maka ijoin the steps ọ bụrụ na ị bịazi ebe a gụọ ya ị fụ usoro ị ga-esi wee mee ihe niile ị ga-eme na ọ bụrụ na ị chọọ ime ọ bụrụ na i neezikwa anya ọ na ị na-echeck ebe ị ga-afụ challenges ndị ọzọ ị nwere ike ị nwere ike iso ị nwere ike isonyere ihe ọzọ bụzikwa referral this thing ị na-erefer ndị mmadụ ihe a bụkwa ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-enweta ihe a bụ ụzọ ị ga-esi wee na-enweta elele ọ bụ na i nee anya ebe a kịta ị fụ na agwagwo m mmadụ addigwo m mmadụ 35 na ya maka ya so ọ bụ na m gwakwuo mmadụ 15 m ga-enweta 10 dollar 10 dollar n'efu then ị ga-afụ watch efu ihe ndị ọzọ niile dị ebe a ya bụ ihe a niile bụ ihe m nenechago wee hụ sị na m ma-agwaliri unu maka ya maka na ya bụ ihe dị mma i nee anya ị fụ na o nwekwa challenge o nwekwa ihe a bụkwa challenge ọzọ ha na a na-eme iji wee nyelu ụmụaka nọ na Ukraine ebe a na-anụ agha aka ya bụ ọ bụ na m chọọ idonate m adonatie m donatie ten sweat coin iji wee nyere ha aka ihe a niile ka ọ ya-abụ ị nenecha ị malụ na ihe a bụ ihe ị kwesịrị isonye sweat coin bụ ihe dị mma ọ bụ na ị studycha the fundamentals ị fụ na ihe onye ọbụla kwesịrị ime a na-asị gị Gị gaa ije maka crypto. You are working for your future crypto tokens. Sweatcoin ga-alọnch n'oge na-adịghị anya n'afọ a. Ya bụ, gbaa mbọ fụ na ị downloadu application a na-ekwu maka ya. Gbaa mbọ fụ na ị yuzu my referral link dị na description box na ọ bụ na ị download cha the app ị pịa aka na the referral link ahụ then pịzie aka ọ bụ na phone gị bụ iPhone ị pịa aka na iPhone icon ị ya-afụ ebe a ị pịa aka na android icon ị ya-afụ ebe a ọ bụ na ọ fịa gị alụ ị message m ị zitere m ozi na akara dị n'ebe a ka m wee kụziere gị otu ị ya-esi wee mee install na-agba mbọ fụ na ije ọbụla ị na-aga na-abalụ gị uru gbaa mbọ fụ na ọsọ ọbụla ị na-aga ị na-agba na-abalụ gị uru. Gbaa mbọ fụ na ị na-anya igwe na ọ na-abalụ gị uru. Ihe a bụ ozi ọma m wetara unu n'ụbọchị nke taata.